aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelekele ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan d'accord ah, eh, karamɔgɔ sedu i ye walawalali ba de k'an ye eh, walawalali mun kɔnɔna la f'i da sera yɔrɔ ma ni o ye nɔgɔko ye sabu fɛn o fɛn bɛ bɔ dugu la a bɛɛ bɛ tila ka segin ka taa dugu la ɛnzinɛri konipo ale bɛ ligne na olu ye lakɔgɔli caman kɛ u fana ka lakɔgɔliw la u kumana nin kan kosɛbɛ eh, k'a fɔ ko fɛn min ye bagaji ni angɛrɛw ye eh, a ma ɲa an ka dugukolo ma a ma ɲa an yɛrɛ ka kɛnɛya ma ɔ eh, farafinnɔgɔ ladancogo dɔ bɛ olu bolo an tun bɛ fɛ ka ale ɲininka n'a sɔrɔla a bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye o la ɛnzinɛri konipo aa i bɛ nɛgɛjuru sira la aa sisan an selen filɛ mun ma sisan o de ye nɔgɔ ko ta fanfɛla ye dugukolo nɔgɔ dugukolo yɛrɛ mago bɛ nɔgɔ min yɛrɛ la naturellement yala nɔgɔ ladancogo dɔ bɛ aw bolo wa kosɛbɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan sɔnna ma n bɛ dɔɔni fɔ i ye o kan baasi tɛ kuma b'i bolo ok aw bɛɛ lajɛlen folen don aa bɛɛ tulo b'i la karamɔgɔ u y'i folen don i ni se i ni ce i ka lasigiw la nba nba i ni ce n balimamuso konipo nse
ok karamɔgɔ sedu y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan mhm, Ah, n'i ko ko sɛnɛ ka yiriwa i ko ko i yɛrɛ k'a ladon ka ɲɛ a ti ladon ka ɲɛ ni dɔwɛrɛ ye a ti ladon ni pɔsɔni ye a ti ladon ni engrais chimique ye mais a bɛ ladon ni a yɛrɛ bɛ fɛn minnu d'i ma ye a bɛ ladon n'olu de donc an ka kalanw kɔnɔna na ale ni an ye kalan min kɛ nakɔ sɛnɛ cogo ɲuman kan n'an k'o ma maraîchage bio intensive an ye kalan min sɔrɔ o kɔnɔna na an ko ka ɲɛbilaliw kɛ yalasa nakɔ bɛ kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ nɔgɔ b'i bolo o ɲɛbilali de bɛ kɛ samiya kɔnɔna na n'an k'o ma compost d'hivernage farafinnɔgɔ tolili samiya kɔnɔna na donc o tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ni an ka matière organique i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na furabulu jalanw furabulu kɛnɛw donc olu de latoli ka se k'a kɛ farafinnɔgɔ ye o latolili bɛ kɛ sababu fana ye ka se ka an ka dugukolo nimaya n'an ka dugukolo nimayara fana a bɛ kɛ sababu ye ka sumansi k'an ka sumanw lakɛnɛya ale ni ka balofɛnw di an ka sumanw ma fo an k'a dɔn fana o suman kelenw de fana bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye siriki de don ka bolo di ɲɔgɔn ma de don an ka dugukolo ni ale ni an ka sumansiw ni ɲɔgɔn cɛ donc samiyɛfɛ nɔgɔ in kɔni toli ale man gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye ale la awɔ n bɛna dɔɔni ɲɛfɔ karamɔgɔ seri y'a fɔ cogo min na a mago bɛ n'i bɛ baara kɛ i mago b'i ka wɔsi o ye wajibi ye siga t'a la i ka wɔsili de bɛ kɛ sababu ye fana k'i bɔ musaka bɔta la mhm. donc samiyɛfɛ nɔgɔ in ale la an mago bɛ se binkɛnɛ de ma an b'a daminɛ ni binkɛnɛw ye paseke samiya fɛ i b'a sɔrɔ binkɛnɛ bɛ fan bɛɛ fɛ mm-hmm. binkɛnɛ ale ni binjalan dɔnku um, puriki i ka baara ka teliya kabini nin wagati la mm-hmm. i kan ka se k'i ka binjalanw fara fara ɲɔgɔn paseke o b'a sɔrɔ malo tigɛra ɲɔ tigɛra dɔnku payiw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma binjalanw olu bɛ sɔrɔ mm-hmm. ale ni furabulu jalanw fana bɛ sɔrɔ nin wagati la I mago bɛ s'olu de ma ale ni fana i ka nɔgɔ kɔrɔ min b'i bolo tolilen kɔrɔ min b'i bolo i mm. mago bɛ s'o dɔɔni ma mm-hmm. ubiyɛn misi sugunɛ mm-hmm. ubiyɛn misi bo mm-hmm. awɔ donc ale baara man ca i mago bɛ se kɛnɛ ma kɛnɛ mun a kɔnɔ bonya bɛ taa mɛtiri duuru la a kɔnɔ janya bɛ taa mɛtiri wɔɔrɔ ani duuru la wa fana a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min fiɲɛ b'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ don ka bɔ wa a kana kɛ yiri kɔrɔla fana ye donc o o baara kɔnɔna na sisan i ka nɔgɔ kan ka dilan so saba de kɔnɔ fo k'a fɔ i ka nɔgɔ yɛrɛ mɔna a sera kɛ i ka sumansiw kɔrɔ donc o o compartiment in n'an ko nɔgɔ so saba a a bɛ minɛn minnu demande a bɛ pɛli demande Mhm, ale ni fana burɛti i mago bɛ se o ma mhm, i mago bɛ se ɔ bere ma mhm, n'an k'o ma pike i mago bɛ se bereden tan ɲɔgɔn ma mhm, ale ni n y'a fɔ bin kɛnɛ ni bin jalan mhm, ale ni misibo ubiyɛn misi sugunɛ mhm, ubiyɛn ni nɔgɔ tolilen kɔrɔ min b'i bolo mhm, ale ni fana saribɔn mugu n'i ka kɛnɛ mun ni kɛnɛ mun jateya fɔ tantɔ i bɛna na a so kelen kelen bɛɛ kan ka bɛn so kelen bonya o bɛ taa un mètre cinquante la a kɔnɔ dunya o bɛ taa deux mètres la Donc a kɔnɔ janya o ye un mètre 30 ye o o yɛrɛ de ye an ŋa an bɛna pikɛden tan min ta unhun olu de janya kelen-kelen bɛɛ kan ka bɛn un mètre 30 ma unhun donc i b'o saba de kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ unhun ka giriyazi k'a la yalasa i ka nɔgɔ fiɲɛ kana ta ka bɔ n'a ye ou bien a kana walagata ka bɔn kɛnɛma unhun ni giriyazi yɛrɛ se tɛ mun ye fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ unhun i bɛ se ka a tugu tugu ɲɔgɔn na ni berew yɛrɛ ye mm-hmm. yalasa i ka nɔgɔ kana taa kɛnɛma cogo min na ok donc ni n y'a faamu sisan nɔ eh, fɔlɔ nɔgɔ dilan cogo dɔ tun bɛ ka dingɛ sen ka k'a kɔnɔ nka eh, nin na i t'a kɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ bere de turu i n'a fɔ bere naani ɲɔgɔn na n'i y'o turu sisan i bɛ giriyazi kɛ k'a lamunumunu donc ale bɛ kɛ eh, fɛn jɔlen de i n'a fɔ eh, basɛn dilannen mais wo wo b'a la fiɲɛ bɛ don a fɛ donc i ye fɛn minnu fɔ sisan nɔ kalakala eh, bin eh, binkɛnɛ a kɛra binkɛnɛ a kɛra binjalan ye charbon ani wala ani bugurinjɛ ani eh, baganbow voilà donc olu de bɛna kɛ o kɔnɔ sisan nɔ et puis a yɔrɔ fana a man kan ka yiri kɔrɔ pour que tile k'a sɔrɔ et puis fiɲɛ A man kan ka kɛ kogoju fana kɔrɔ parce que fiɲɛ fana kan ka don a la. Donc o ɲɔgɔnna saba de bɛ dilan ka tugu ɲɔgɔn na. O ɲɔgɔnna saba de dilan ka tugu ɲɔgɔn na. Pourquoi o ɲɔgɔnna saba kan ka dilan o ɲɛfɔ an ɲɛna. Saba in kun ye mun ye yalasa parce que n'i na nɔgɔ don i bɛ nɔgɔ don ko fɔlɔ kɛ quoi donc a kan ka dada ɲɔgɔn sanfɛ de i n'a fɔ n'i ye fini kuru i b'u dada ɲɔgɔn sanfɛ cogo min na i ka nɔgɔ fana kan ka kɛ couche ye ka dada ɲɔgɔn sanfɛ i mana so fɔlɔ fa i mana bin kɛnɛ da i bɛ misibo dɔɔni k'o sanfɛ ka bin jalan da ka misibo dɔɔni k'a sanfɛ ka bin kɛnɛ da tugun fo k'a fɔ a fara

i bɛna a ye i ka a tɛna so fa bilen a bɛna na fo so kilancɛ la donc i bɔra ka so fɔlɔ fa cogo min i bɛ segin ka so fɔlɔ fa ten tɔ tugun donc sɛmɛni fila sɛmɛni saba tugun i bɛna na so filanan ye i b'o yɛlɛma ka taa so sabanan kɔnɔna na ka tila ka saribɔn mugu dɔ k'a la fana a yɛlɛmatɔ mhm. saribɔn mugu in dabɔ kun ye yalasa ka ji minɛ mhm. ja a bɛ kɛ komi sifɔn an ka nɔgɔ cɛ la ale bɛ ji de minɛ mhm. donc so fɔlɔ min kun y'a fɔ fɔlɔ i bɛ tila ka na n'o ye so filanan na tugun ka segin ka so fɔlɔ fa tugun i n'a fɔ kɔrɔlen y'a fɔ cogo min na Donc olu de bi yɛlɛma yɛlɛma fo ka taa so sabanan in fa tewu so sabanan de bɛna fa sisan nɔ Mhm. a dabɔ kun i ka nɔgɔ sɔrɔ ka se awa cinq mètres cube ma Mhm. sani fɛn bɛ se Mhm. samiya awa sani nakɔ baaraw nakɔ ba- baara wagati bɛ se awɔ
voilà o b'a sɔrɔ i ye cinq mètres cube ɲɔgɔn sɔrɔ a tolilen i ma wari bɔ a baara yɛrɛ man gɛlɛn mɔgɔ fila baara de don a tɛ tɛmɛ o kan ɛɛ bamananw b'a fɔ yɔrɔ la ko ko timinandi tɛ dɛsɛ ko la fangaba tɛ yɛrɛ a baara la timinandiya dɔrɔn don
timinandiya dɔrɔn don donc pour que ka résumer sisan nɔ c'est à dire so saba nin n'i y'a kɛ so fɔlɔ binkɛnɛ ni binjalan ni eh, eh, baganbo ani eh, charbon ni eh, bugurinjɛw bɛ kɛ o de la n'a tolila sisan nɔ i b'a yɛlɛma so filanan na mais o, o bonya o, o nɔgɔ caya tɛ dɔ in bɔ sabu a bɛ cɔri ka don ɲɔgɔn na maintenant n'i y'a yɛlɛma so filanan na i bɛ saribɔn mugu ɲagami a la pour que ji min b'a la n'a tolila saribɔn in bɛ o ji sama ka a fara kan a ji tɛ woyo ka bɔ a la maintenant i ye opération fɔlɔ min kɛ so fɔlɔ la i b'o réparer tuguni ainsi de suite ni i i so fɔlɔ in ta tolila tuguni i bɛ filanan in ta kɛ so la sabanan in na ka fɔlɔ in ta kɛ filanan in na ainsi de suite mais n'a bɛ yɛlɛma i b'a sɔrɔ dugumala bɛ taa sanfɛ sanfɛla bɛ taa duguma o cogo tɛ donc i bɛ continuer ten tɔ de fo so sabanan in ka na fa l'objectif yɛrɛ mun ye so sabanan in mana fa o de y'i ka nɔgɔ ye i b'o de bɔ k'o kɛ i ka nakɔ la
i ka nɔgɔ kɔrɔ aha donc o nɔgɔ nin de filɛ nin baga t'a la sɛgɛ t'a la a tɛ tiɲɛli kɛ mɔgɔw kun a b'a to i ka nakɔlafɛnw bɛ ɲa fana
bon i y'a ye sa ani an ka kɔrɔlen in fana bɛ ɲɔgɔn na o fɔlɔ fɔlɔ an tun bɛ an ka nɔgɔ bila k'a latoli ten tɔ de nka e ye nin mun fɔ sa méthodiquement nin nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon kosɛbɛ yɛrɛ voilà d'accord i bɛ to ligne na an bɛ mago bɛ s'i ma ɲininkali wɛrɛ la Nin jɛmukan labɛnna nakɔ biw a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn